k'a fɔ ko fɛn min ye kidali fɛn min ye terɔrisiw u bɛ don don min na u ni faransɛ dɔw donna ɲɔgɔn fɛ u ni ikirɛniyɛnw fana donna ɲɔgɔn fɛ ni minnu ye nin seereya nin kɛ olu ye minnu ye a la u ye nin ye wa u y'a yira fana k'a fɔ n'u u saba bɛɛ ye témoignage minnu kɛ u bɛ an bɛ se k'a fɔ u bɛɛ ka kuma bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na o yɔrɔ dɔ ye jumɛn o ye k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye terroristes ninnu ye mercenaires minnu nana u ma na Kidali minɛli dɔrɔn kama u ma na Tesaliti dɔrɔn minɛli kama u ma na k'a fɔ k'u nana ataki dɔrɔn kɛ ka segin u nakun kun ye min ye a jɛlen don u kun nana ka na mali de minɛ et surtout u kun nana bamako ka fanga de labin ka u sigi siɲɛ kelen o la ɲɛmɔgɔ min mana k'u bolo o ɲɛmɔgɔ o bɛ ɲɛmɔgɔya kɛ u ka seereya ninnu fana i b'a faamu k'a fɔ ko n'i y'a ye o fana ma se ka kɛ c'est que u balila o de la u balila o la o ye jumɛn kɛlɛ senfɛ 25 kɛlɛ senfɛ u ma se ka sebaaya sɔrɔ an ka finitigilakaw kan ka Bamako kɛ u ta ye ka Kati kɛ u ta ye ka Mali bɛɛ lajɛlen kɛ u ta ye sinon n'u kun ye sebaaya sɔrɔ an ka finitigilakaw kan u kun bɛ se ka Bamako kɛ u ta ye ka Mali bɛɛ kɛ u ta ye même n'a sɔrɔ u ka donni na

principal nin o kun ye ka mali minɛ a don ka kapitali minɛ u ma se ka o minɛ o ye remarque fɔlɔ ye i bɛ min santi i bɛ min bɔ a kɔnɔna o b'a yira k'a fɔ u nana ka na jamana de minɛ à partir du 25 u n'o mɔgɔw de nana u ni o minɛnw de nana mɛ mɔz purrezuma purun u ni minɛ minnu nana u ni mɔgɔ minnu nana san pa sufin walasa ka se ka bamakɔ minɛ san pa sufin walasa ka se ka mali minɛ dɔn saba de saya n'u mɛ n'a de fɛ tzsa tancyɔn u kana se ka na minɛn ye min b'a to u bɛ se k'a minɛ u kana se ka na mɔgɔ ye mɔgɔ minnu b'a to u bɛ a minɛ dɔn saba de kɛ an fana kan ka to perepsɔnɔn pɛremananti kɔnɔna la ka alati to sanfɛ o yɛrɛ kɔfɛ an man kan tɛ ka sɔn ka temps yɛrɛ di u ma tuguni k'a fɔ ko olu de bɛ na désormais anw de bɛ t'u sɔrɔ u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ka u détruire k'u ka minɛnw détruire k'u ka mɔgɔw détruire parce que kɛlɛ la ni mɔgɔ donn'i kan i fɔrɔla cogo o cogo n'i m'i cogo dɔn a bɛ sɔn ka dankari i la donc première remarque u ka objectif principal o kun ye bi kun t'a sɔrɔ mali tɛ u bolo o kɔrɔ ko jamana minnu b'u kɔfɛ o jamanaw ye min fɔ u ye u y'u bila k'u ka taga min kɛ o ye k'a fɔ ko à partir du 25 asimi kun man kan tɛ ka to mali peresidanya la bilen à partir du 25 mali tigiya kun man kan tɛ ka to c'est-à-dire euh, a contrôle kun man kan tɛ ka to armée bolo tuguni ça c'est clair et évident deuxième remarque o la i b'a ye k'a fɔ ko kɛlɛ minnu ye a fanba kɛ minnu y'a coordonné o ye mercenaires minnu bɛ a cɛla ye ukrainiens minnu b'a cɛla français minnu b'a cɛla ou bien européens minnu b'a cɛla parce que l'autre jour là même ye polonais ye olu fana bɛɛ lajɛlen yer'u cɛla ani algériens ni tɔ ni fɛn minnu b'u la donc o b'a yira k'a fɔ ko

jɔn ye an atake jamanaba dɔ de bɛ nɔ min n'o ye faransi ukraine ye algérie ni tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ a la mais a bɛ yira i n'a fɔ an ni terroristes de bɛ ɲɔgɔn na troisièmement ɛɛ ninnu ka seereya kɔnɔna la ɛɛ ne ye fɛn dɔ faamu k'a fɔ mun na terroriste ninnu bɛ don kidali don min na i n'a fɔ n y'a fɔ aw ye u ni tv5 donna ɲɔgɔn fɛ et plus tard a y'a ye al arabiya fana kun bɛ yen n'est ce pas olu taakun kun ye ka taga kidali dugu kɔnɔna de yira ka taga kidali siviliw de yira bref ka taa kidali lahala yira k'a fɔ ko mali ye tiɲɛ mali finitigilaka minnu kun bɛ olu ye tiɲɛni kɛ mais ninnu nana sisan nɔ o ka fisa kosɛbɛ et surtout k'a yira k'a fɔ ko mali finitigilaka minnu kun bɛ yen u ka présence kidali kɔnɔ a kun man di kidalikaw ye donc u kun taara ka terroriste ninnu ko k'u jɛ ka mali de lanɔgɔ mais depuis u donna kidali fo bi an ma u ye mɔgɔ ka so kɔnɔ an m'u ye butigi kɔnɔ an m'u ye sugu la an ma tɛmɛsen ye sugu la an ma arabubiya ye sugu la an b'u ye siw ka so kɔnɔ o ala ma siv yɛrɛ min bɛ tɛmɛji na pa v nin de tɛmɛjy de senfɛ n'o faamu parce que u tɛ se k'o sɔrɔ premema siv yeli kili kɔnɔ sɛ porobi bɛɛ boli la dɛsɛma olu yɛrɛ donna k'u taga mɔgɔ minnu lajɛya o terroriste ninnu yɛrɛ y'u ka baara kɛ sow cili ye suguw cili ye butigiw cili ye ka don mɔgɔw ka so kɔnɔ ka mɔgɔw ka matilaw fara k'u ka taga wari ni sanu ɲini donc olu taara ka taga mɔgɔ minnu lajɛ ka armée lanɔgɔ u tugulen don mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔ olu yɛrɛ tiɲɛni min kɛ aa o tɛ tɔ to hali journaliste minnu yɛrɛ bɛ olu yɛrɛ moral la donc c'est maintenant que je comprends tv5 bɛ yen mais kidalikaw ka u tɛ kidalikaw yira u siviliw tɛ yira k'a fɔ u sigilen filɛ baro la u filɛ nin sugu kɔnɔ u tɛ yira u filɛ tobili la u tɛ yira foyi tɛ yira u ma foyi yira parce que o tɛ tv5 jogo ye ka kɔrɔ o tɛ nin journaliste ninnu jogo ye ka kɔrɔ n'u taara u bɛ accent bila min kan u ye siwiliw minnu bɛ yen non le fait que terroriste ninnu donna siwiliw lafiyayara ainsi u bɛ accent bila olu de kan et surtout siwiliw ka activité u bɛ accent bila olu kan mais depuis u donna fo bi i ma ne ma siwili ye activité la a kɛra sugu kɔnɔna ye o a kɛra jagokɛyɔrɔ ye o a kɛra kalanso kɔnɔna ye a kɛra rien rien rien rien u donna u donna cogo min na à part ka mali finitigilakaw ye bombardement min kɛ a ye nin yɔrɔ kɛ tan a ye nin yɔrɔ kɛ tan journaliste fɛn fɛn donna mɔgɔ nɔfɛ u bɛɛ kɛ c'est parce que premièrement dɔwɛrɛ tɛ siwili tɛ yen deuxièmement u tɛ se ka so kɔnɔna jira parce que mɔgɔ ninnu ye c'est à dire kidali sugu u y'a kɛ bɔgɔbɔgɔ u y'a ci de u ye fɛn fɛn sɔrɔ a kɔnɔ u y'a bɛɛ suɲɛ ka tila ka taa don mɔgɔw ka so kɔnɔ k'a kɛ bɔgɔbɔgɔ u ye fɛn fɛn sɔrɔ a kɔnɔ u b'a bɛɛ suɲɛ donc imagine dugu libérateur mɔgɔ min nana k'a nana dugu kisi ka dugu bɔ bolo la ka dugu bɔ jɔnya la o tigilamɔgɔ de donna a taara dugu sugu ci han ka tila ka taa don duguladenw ka so kɔnɔ k'u bololafɛnw suɲɛ fɔɔ ka taga duguladenw ka matila k'u farafara ka o kɔnɔfɛnw ta